Mali telesoba filɛbaaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Mali kɔnɔ ani an ka tunkarankew an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn dantɛ foli la ka ladɔnniya k'a fɔ nin ye an sigilen ye kokura Mali kura baro kɛnɛ kan Mali kura baro min ni a b'i k'a dɔn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn ku ani k'a dɔn jamana kanuni ni a jɔli a bɛ o de kofɔ waati bɛɛ lajɛlen la. n bɛ deli k'a fɔ ko mali telesoba n'o ye ORTM ye ale ye i niyɔrɔ ta o baaraw sabatili la ni nin ɲɔgɔnna kɛnɛw sigili ye yaasa an ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn bilasira waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la bi an y'i k'a dɔn k'a fɔ wele bila an ka awa maaw ma minnu ni an n'olu bɛ jɛ ka kɛnɛ in ɲɛnamaya yaasa ka an yɛrɛ damaw sɔn hakili la eh, kɛrɛnkɛrɛnyana an ka maakɔrɔ ni o ye seyidu idrisa tarawele ye ale ye tɔn ɲɛmaa ye tɔn min ni a bɛ fɔ a ma ko jogo ni maaya ani tiramakansi an karamɔgɔ mm. i bisimila somɔgɔw bɛ di arahaba bu sɛlɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye professeur ibrahim jayi ye a bɛ fɔ kalanbolo min ma ko eh, do kayidara ale fana ye o hakilina tabaa ye an ka jamana kɔnɔ a fana tɛ maa dogolen ye nin kɛnɛ in kan n doma somɔgɔw bɛ di hɛrɛ bɛ yen nɔ i bisimila denbaya sa a diyara n ye a diyara n ye barika wele la baara o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa sabanan o ye an ka karamɔgɔba dɔ fana ye ni o ye siratigi Jean Paul Sogoba ye ale fana ye k'a dɔn karamɔgɔ jolen ye kɛrɛnkɛrɛnyana maaya taabolo dɔnniya kalanbaa don an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ siratigi Jean Paul Sogoba somɔgɔw bɛ di baasi tɛ n na arahaba a diyara n ye an b'ala tanu i nana ORTM ɲɛmaayaso ka fara cakɛda bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa bi mali kura awa baro kɛnɛ kan an y'a kanu ka kuma an ka jamana taabolo kɔrɔ dɔ kan an ka jamana sigisen don ngulomaba don an ka jamana kɔnɔ i janko maaya

i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a sɛbɛnnen na cogo min na wa i k'a dɔn tele dugumala la ko an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ku sigi la maaya la nafa min bɛ a la jɔyɔrɔ min bɛ a la i janko an bɛ mali waati min ko sadani na an y'a kanu ka masala nin kan o de la ani ni maa faamuyalenba saba ni ala sɔnna a ma an b'a fɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ awa kɔrɔfɔ sɔrɔ olu da kɔrɔfɔ min ni a bɛna kɛ o O ɲɔgɔn ku a faamuyali ni a sabatili ye an dusukun na mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la nka bamananw ko ten ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen dɔn min ye seyidu idrisa tarawele ye an y'a kanu ka kuma kunfɔlɔ di ale ma a k'a fɔ an ye ɲɔgɔn ku sigi la maaya la i n'a fɔ a sɛbɛnnen don cogo min na tele yɛrɛ dugumala la e bɛ se ka kɔrɔ jumɛn di a la i yɛrɛ ka faamuyaliw ta fanfɛlaw la
Eh, bisimilahi rahamani rahim eh, beka hmm. an b'aw fo ka ORTM baarakɛla bɛɛ fo ka ala barika da hali bi ale min ye bi yira an na an ka kuma nin fɛnw kan a bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye an ka jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min an ka sigi bɛ se ka diya cogo min an b'a ɲini ala fɛ an bɛna kuma min kɛ yarabi an ma ala k'a fɔ cogo ɲuman d'an ma amin ala k'a lamɛn tulo fana ɲuman di jamanadenw ma ɛ o tɛmɛnen kɔ i ka ɲininkali ɛ an ka kun sigi mɔgɔw ka kun ɲɔgɔn kɔ o de bɛ sigi diya an ka maakɔrɔw ko ko kotoɲɔgɔntala de bɛ karatabugu mɛn si la n'o tɛ ni bɛɛ y'i bɔda bɔ karatabugu jɔlen tɛ se ka to o kosɔn u ye baara kɛ ka adamadenya dilan ka adamadenya mɔgɔya juruw dilan ka mɔgɔya funteni bɔ yɔrɔw dilan k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a bɛɛ kun ye mun ye ka bɛn ni ɲɔgɔn faamuya don sigi kɔnɔ bari ni mɔgɔw ye kan kelen fɔ aw ka kɛta bɛ aw ka fɔta bɛ ɲa aw ka kɛta bɛ ɲa n'i y'a ye eh, mɛnɛmɛnɛninw bɛ doni belebele ta n ko kan kelen fɔ de don u bɛ fɛn ta mun ka girin n'u ye siɲɛ tan mɛ n'i y'u ye boli na n'a ye i b'a fɔ ko foyi t'u kun mun bɛ na n'o ye bɛn ni ɲɔgɔn faamuya ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ ɔ ni an bɛ fɛ an ka mali kura a ka kɛ an sago ye fo an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka sɔn an yɛrɛ ye fɔlɔ n'an sɔnna an yɛrɛ ye an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ n'o kɛra an bɛ mali kura min ɲini an b'a sɔrɔ mɛ ni bɛɛ kɛra disi ye ne ni bɛɛ kɛra woro ye ko kaman t'a la a bɛ goya dɛ o kosɔn ne bolo kun ɲɔgɔn kun ɲɔgɔn kɔfɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani ɲɔgɔn faamuya o de bɛ na ni ɲɛtaga ye N'Ala sɔnna ayiwa n tɔgɔma professeur e yɛrɛ fana ka faamuyali la e bɛ se ka pereperelatigɛ jumɛn di an ma ɲɔgɔn ku la sigi la maaya la jamanadenya fana na ayiwa tabarikala a barika weleli la a barika kuma ni ɲininkakali la an bɛ an dabaa Ma Ala fo ka sababu ɲuman ɲini a fɛ nin kuma ninnu n'a bɛna bɔ an da ka kɛ fasojɔ kuma ye amin ka foli ni tanu di an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔw ka hakɛ to kuma ka gɛlɛn n'Ala sɔnna Nka nin yɔrɔ la anw kunna diyalen don koba dɔ la sabu nin ko min filɛ nin ye n'a fɔra ko ka sigi diya an bɛnbaw ye ko bɛ daminɛ n'o de mali yɛrɛ tɛ se ka fɔ cogo si la jamana in tɛ se ka faamu cogo si la n'i ma dubadenya ko fɔ an bɛɛ ye dubaden siya bɛɛ ye mun de faamu an bɛ gɛngɛma ɲɔgɔn ma tuma min n ko baro tɛmɛnenw la mali yɛrɛ sɔrɔla ala sira fɛ ala deli de kɔ an sɔnna fɛn dɔ la ɲɔgɔn fɛ ko min bɛ an ka kelenya taamaseereya hali ni siyaw tɛ kelen ye kanw tɛ kelen ye baloyɔrɔw ni balocogow tɛ kelen ye diinɛw tɛ kelen ye min bɛ se min na olu tɛ kelen ye o bɛɛ dɔnnen don dɔw ye cɛncɛnkɔnɔmɔgɔ ye dɔw ye wulajankɔnɔmɔgɔ ye dɔw ye jikanmɔgɔ ye dɔw ye kululamɔgɔ ye dɔw bɛ bɔ fugakɛnɛw ni fɛnw kan nka an bɛnna ko dɔw de kan ka faamuya sɔrɔ k'a fɔ kelenya o de bɛ an bɛɛ kisi o de bɛ an bɛɛ dilan o de bɛ an bɛɛ nafa hmm. ɔ ko k'o kelenya sabati ni mun ye ala deli de kɛra o la n'o nana taamaseereya ni mali ye o de kama i tɛ se ka anw fɔ f'i k'a fɔ ko barajuru kelen f'i k'a fɔ ko kulusi jala kelen f'i k'a fɔ ko diɲɛ faamuya cogo kelen n'o ye ko k'a daminɛ ni mun ye k'an bɛɛ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ cɛ ye mɔgɔ ye muso ye mɔgɔ ye denmisɛn ye mɔgɔ ye maakɔrɔ ye mɔgɔ ye i farila finnen ye mɔgɔ ye i farila jɛlen ye mɔgɔ ye i kalanna ye mɔgɔ ye se b'i ye ye mɔgɔ ye se t'i ye ye mɔgɔ ye i ka surun i ka jan ye mɔgɔ ye i ka misɛn ka kan o kan diinɛ o diinɛ n'an bɛnn'o kan kaban k'an bɛɛ ye mɔgɔ o tuma sisan mɔgɔya in bɛ dilan cogo di dɛ u y'o fɔ k'o di anw ma o n k'o de kama anw ta ka nɔgɔ a la sira dɔ fɛ anw kunna diyara sira dɔ fɛ sabu u y'o bɛnkanw n'o baaracogo bɛɛ dilan ka di an ma ɔ bi gɛlɛya min b'an kan yali an hakili b'o la wa yali an y'o kalan wa yali an y'o faamuyaw sɔrɔ wa fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ di an ma du kɔnɔ o duba bɛɛ tun bɛ kelenya sigiɲɔgɔnya an bɛ ɲɔgɔn gasi sigi cogo min o tun b'an lakalan o la nka bi duw cira ka fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra kelenna kelenna kow ye walima mɔgɔkɔrɔba minnu ni karamɔgɔw ni dɔnnibaga minnu tun bɛ lakɔlɔsili kɛ sigidaw la duguw kɔnɔ kinw na walasa nin ko ninnu kana tila an na olu dɔgɔyara bi kosɛbɛ ɔ o tuma an tɔw b'an sinsin mun de kan walasa a ko kana tunu an na wa bi mun de kɛlen bɛ k'a kɛ jagoya ye an bolo an ka segin o yɔrɔ ma sabu jamana bɛ lonbolanba min na bɛɛ b'a dɔn n'an ma kan kelen fɔ n'an ma dubadenya fɔ n'an ma fa kelen ba kelenya fɔ an bɛ to de o tuma jagoya f'an k'an sinsin kɔrɔlenw y'an sɔn mun de la an ka t'o ɲini o bɛ lakuraya cogo di k'o don bi kow kɔnɔ an k'o faamuya k'an sinsin o kan ne bolo baara in b'o de kan n'ala sɔnna an bɛna tila ka nin kelenkelen bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛ n'i y'a faamu aw ka eh, jaabiw la yanni ka se eh, sogoba ma nin b'i n'a fɔ an bɛnbaw ye to tobi k'a mɔ ka fɛn bɛɛ kɛ k'a sigi anw ɲɛ a duntɔ yɛrɛ de anw tɛ ka ɲɔgɔn faamu la mhm. ɔ nka n'ala sɔnna an bɛna tila ka kuma o kan siratigi jean paul sogoba mhm. e fana bɛ se ka pereperelatigɛ jumɛn di an ma i ka faamuyali la mhm. awa ɲɔgɔn ku la sigi la maaya la ani jamanadenya la n bɛ n ka foli b'i ye i n'a fɔ tɔ fana ye foli kɛ cogo min na n fana bɛ an lajɛbagaw bɛɛ fo an lamɛnbagaw mun kosɔn an nana yan ka na bɛn kuma fɔ ani mali mali kura ko la ɔ eh, yanni n ka kuma daminɛ i n'a fɔ n kɔrɔ y'a fɔ cogo min kuma ka gɛlɛn eh, miɲankaw ko ko ne bɛ wurigi jo ye k'a wurigi lɔgɔya ni ne filila kuma fɔli la aw kana fili a lamɛnni na parce que ne bɛ se ka fili a fɔli la ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen eh, kuma sinsinnen bɛ min kan ko mali kura eh, bɛn an bɛ ku cogo di eh, n balimakɛ n kɔrɔkɛ da sera a yɔrɔ ma fɔlɔ fɔ an bɛɛ k'a dɔn ko an ye mɔgɔ ye mɔgɔ a ko tɔ bɛɛ bɛ o de kɔnɔ ni mɔgɔ n'a dun fɔra ko an ye mɔgɔ ye o kɔrɔ ye eh, hakili b'an bɛɛ la ko in ye hakili ko de ye fɔlɔ ne bolo hakili b'an bɛɛ la o de danfara bɛ an ni baganw cɛ baganw de bɛ se ka gɛn ka fara ɲɔgɔn kan mais adamadenw de bɛ se ka sigi dilan ni ɲɔgɔn cɛ ka sariyaw don a la walasa bɛn ka kɛ ku ka kɛ ɔ n'an ko ko malikura o kɔrɔ ye dɔ tun bɛ yen an bɛ se k'a fɔ o ma kɔrɔlen o kɔrɔlen da i bɛ t'a sɔrɔ ko dɔ tun b'o la o ka ɲi o taara k'an bolo dan an bɛ ka ɲɛbɔ o fɛ nka o sɔrɔ cogo de ye baara y'an bolo sisan an bɛ k'o sira de ɲini k'o sɔrɔ walasa ka kura in lakɛ n'o tɛ an tɛna se ka segin mali kan k'a eh, dilan kura ye o mali in b'an bolo a bɛ yen a mɛnna nka fɛn dɔ de damadamani de bɛ yen minnu tun ka ɲi a kɔnɔ n'o tiɲɛna an bolo n'o taara k'an bolo dan nka ni an bɛ ka segin o nɔfɛ ka nege o nɔfɛ n'an ye olu lasama ka na ka na bɛn ni sisan ko wagati ye ka se ka an nafa bɔ la walasa ɲɛtaga ka kɛ ne hakili la malikura ye ani bɛn sigikun o ɲinikun de ye n sɔnna président Seydou Idrissa ɲɔgɔn kun fɔlɔfɔlɔfɔlɔ a tun bɛ yen wa bon n'a tun bɛ yen a bɛ yen tuguni hali bi wa a b'a cogo kɔrɔ la wa an y'a fɔ sisan k'a fɔ an bɛnbaw ye baara k'o de kan o b'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn kun tun bɛ yen an tun kunnen don ɲɔgɔn kɔfɛ fo k'a ɲɛ an tun bɛ kan kelen fɔ fo k'a ɲɛ o de kosɔn an yɛrɛ ko tubabukan na ko mali ye nasiɔn ye nasiɔn kɔrɔ ye mun ye k'an ye kelen ye o kelenya u y'o dilan de ko ka bɛɛ to i sugu la ka bɛɛ to i sun na hali n'i sera a tigi la ɔ o kɔrɔ k'a tun bɛ yen an i ko mun y'a tiɲɛ fɛn caman y'a tiɲɛ fɛn caman yɔrɔ dɔw bɛ yen kɔmi ɲininikɛlaw an b'olu to olu bolo ne bɛ se ne bɛ n ta daminɛ an ka yɛrɛta an ye yɛrɛta kɛ fili kɔnɔ ne bolo ayi fili eh, fili kɔnɔ kɛ ah, ayiwa na bari eh, n'a fɔra yɛrɛta yala yɛrɛta la an y'a ɲini ka an yɛrɛ dɔn wa hmm. an y'a ɲini ka k'an yɛrɛ ye wa mhm. bari ne hakili b'a la eh, an ye indépendance ta ka san fila kɛ dɔrɔn burusu kɔnɔ an ka maakɔrɔw olu binna k'a fɔ ko aa ko dependant in k'olu ma foyi faamu k'a bɛ i ko tubabu bilen taara tubabu fin nana ah. o bɛ mun jira ne bolo o kɔrɔ u ye fili dɔ de ye adamadenya kɔnɔ o de y'u bila o fɔli la u tun b'a fɔ siɲɛ tuma caman o dun ye tiɲɛ bari an bɛnbaw ko adamaden ye birikiden de ye a bɛ kɛ ka jɔli kɛ a munnan bɔgɔ o bɛ bɔ a yɛrɛ la kɔrɔ ye mun ye an de bɛ sigi diya ɲɔgɔn bolo ɔ nka n'a cogoya ma ɲɛ bari an ye yɛrɛ ta kɛ mɛ an ma yɛrɛ ɲini kɛ an ma yɛrɛ dɔn kɛ an ma yɛrɛ ɲini kɛ an ma yɛrɛ dɔn kɛ bari an nana ni fɛnw ye an tun ka kan k'a sigi an yɛrɛ kan mɛ an nana ni fɛnw ye ka na fɛn ye min t'an ta ye mɛ o yɛrɛ ta in na o o y'a sɔrɔ sigi in tɛ wa o y'a sɔrɔ ɲɔgɔnkun tɛ yen wa bɔn yɛrɛ ta n y'o de fɔ n ko ɲɔgɔnkun tiɲɛna a mɛnna mɛ sogoba da bɛna s'o ma bari olu ka ɲinini bɛnnen don olu ye ɲininikɛlaw ye ale da bɛna s'o ma ɲɔgɔnkun tun bɛ yen ɲɔgɔnkun tiɲɛna a mɛnna nka a a tun bɛ se ka labɛn yɛrɛ ta kɔfɛ bari n'i dir'i yɛrɛ ma i bɛ mun kɛ i b'i yɛrɛ dilan mhm. nka a bɛ komi n'a sɔrɔ yɛrɛ ta in bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ anw tun tununnen don deja Donc a balala ma? A ma bala an na dɛ. A ma cun an kan? A ma a ma cun an kan fana bari an y'a ɲini. Nka an tun tununnen don. Bari an ma an ka ko si sigi an yɛrɛ kan. Mun na an bɛ se n bɛ se ka o yɔrɔ dɔw f'i ye. Fɛn fili fili dama damaw donna an ka ko la. Bari an jogo ni maaya la anw bɛ baarakɛlaw lajɛ a nana ni mun ye adamadenya kan an ka adamadenya kan n'i y'a lajɛ an nana ni fɛn dama damaw ye olu y'an ka adamadenya yogoyaba n bɛ se ka dama dama f'i ye alors a fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye anw bɛ indépendance ta tuma min an tora tubabuw ka mara sigi cogo de kan an ma na ni an yɛrɛ ka mara labɛn cogo ye mun na o misaliya ye mun ye anw fɛ yan jamanaw de tun bɛ yen kafow de tun bɛ yen wasolon bɛlɛdugu banikɔ nin nin o de tun ye kantonw ye
kantonw a bɛ se ka kɛ kantonw ye a bɛ se ka kɛ kafow ye a bɛ se ka kɛ jamanaw ye o minnu tun bɛ yen anw ma se ka tubabu ta in dabila k'a sigi an ka o kɔrɔlen k'o lawuli k'a sigi o kan jeni ka taga a fɔ sisan ko sɛrikili de buguni yɔrɔ jumɛn don banimɔnɔcɛ tɛ wa n'an tun ye banimɔnɔcɛ bɛɛ ta mɔgɔw b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ a yɛrɛdɔn ni yɛrɛya bɛ nɔgɔya n'i tun ye tɔgɔ yanfolila ta k'a fɔ nin ye wasolon ye wasolonka bɛɛ tun yɛrɛ y'o kɔnɔ ka bɛlɛdugu ta mɔgɔw tun yɛrɛ y'o kɔnɔ dɔnku an ka yɛrɛta la hakili ma to o fɛn ninnu na mɛ an tagara fɛn wɛrɛ de ta kɔfɛ ka na k'o turu an kun na o ye a yɔrɔ dɔ ye a filanan ye mun ye an ye yɛrɛta kɛ san kelen san fila an ye chefferie traditionnelle supprimer hmm. o kɔrɔ ye mun ye an ye fanga bɔ an an bɛnbaw ye labɛn minnu kɛ k'u ka an dilan an ye fanga bɔ o la an ma fɛn wɛrɛ bila a nɔ na donc an ka mɔgɔya yogoyabara a sabanan ye mun ye ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'o o kuma fɔ an nana a fɔ ko ka tɔɲɔgɔnya don mɔgɔya kɔnɔ denmisɛnnin k'a fɔ cɛkɔrɔba ma ko camarade n tɔɲɔgɔn kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma sɔn a ma a bɛ kɛ don min ne hakili b'a la omnisport kelen in na salle de fɛn kɔnɔ denmisɛnnin fɔlɔ min y'a fɔ ko ah, cɛkɔrɔba eh, vieux Kassim a kumana denmisɛnnin dɔ wulila ko camarade Kassim ye min fɔ cɛkɔrɔba kasira ale den filan k'a fɔ a ma ko n tɔɲɔgɔn o fana ye fili dɔ ye a b'an ka mɔgɔya yogoyaba ɔ ni i ye o bɛɛ lajɛ hali an da gosira la yan hali an ka dugukolo kow cogoya an ye fili don o bɛɛ kɔnɔ an ye sema jɔ sema bɛ jɔ logements sociaux c'était bien mais yala an ye an ka du lajɛ k'a jɔ wa ne hakili b'a la an tun bɛ taa sema la c'est vrai an tun bɛ ɲab'u fɛ tubabu quartier an tun b'o de fɔ mais n'i mɛnna n'i tun mɛnna baro la sema la dix heures mana se u b'i labɔ parce que soden man ca mɔgɔw bɛ si salon kɔnɔ a nana ni mun ye an ye danfara don an ka du mɔgɔw dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bari an binna k'a fɔ an somɔgɔw ye ko siyɔrɔ t'an bara k'u kana na ɔ n'i somɔgɔw gɛn yɛrɛ la a bɛ na ni mun ye a bɛ mɔgɔya tiɲɛ donc siyɔrɔ tɛ n bara u yɛrɛ y'o tɔ turu da k'o da musow kun ko musow tɛ mɔgɔ fɛ ni muso min ko ko aw kana na siyɔrɔ t'an bara ou bien mɔgɔw nana siyɔrɔ t'an bara o muso kɛra muso jugu ye donc e b'i somɔgɔ dɔ gɛn e ni min ye balima ye aw bɛ fa la aw bɛ fɛn na o nana yen k'a sɔrɔ a fɔra ko siyɔrɔ tɛ yen o b'o faamu cogo di du jɔra ka koron donc euh, mɔgɔ donta tɛ se ka caya donc nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ a nana ni mun ye a ye fiɲɛ bila an ka mɔgɔya taabolo caman na ani an nana don commercialisation forcée la o fana ye mun ye an ka duw kɔnɔ i tun bɛ duw de ye jiginɛ san saba bɛ dɔw bolo

parce que a kun bɛ yen n'a kun bɛ yen nɔ ɔ sisan a dun bɛ cogo di est ce que a bɛ yen hali bi walama ani fɔlɔ ta in bɛ cogo di a cogo de tiɲɛna wa tɛri anw yɛrɛ de ye an mako bɔ a la k'a kɛ nidungɔ ye wa bisimila barika ala k'an ni saba bɛn ɛɛ ne bɛ fɛ an ka kuma pereperelatigɛ dɔɔnin hakɛto ɲini n'an ko an ka ɲɔgɔn kun an k'a bila minan dɔ kɔnɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ni an ka malidenya tun fɔra o tun dafalen b'an bolo kabini lawale o tun bɛ yen o dilanna ka ɲa ka se hakɛ la fo ka jamana in yɛrɛ sanga jamana tɔw ma diɲɛ kɔnɔ ko k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn tɛ bɛn na a ɲɔgɔn tɛ lakana la a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ la a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔya dilanni ni mɔgɔya diyabɔli la o misali ye mɔgɔ fɔlɔ minnu sera an ma yan nɔ n'u kabara an ka jamana la u taalen u fɛ yen u ye mali tɔgɔ duman fɔ ka se hakɛ la fo bi bi na i bɛ jamana in ko mɛn kanw na min bɛ bɔ fo tubabu jamanaw la min bɛ taga fo azi jamanaw la min bɛ taga arabu jamanaw la ani afiriki tɔw o tuma o b'a yira k'a fɔ k'a tun b'an bolo nka o ye n'an bɛ ɲɔgɔn ta an ka dubadenya malidenya kɔnɔ ye tubabukan na o ko ko famille nation ɔ nka o t'a bali k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw la sira wɛrɛw fɛ an ti fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ adamadenya kɔnɔ furukufuruku o ye jagoya ye ko hali ɲi ani nɛn olu bɛ kɛlɛ don dɔ nka anw bɛnbaw y'o yɔrɔ de ye k'o fɛnɛ kunbɛn malidenya kɔnɔ ko n'o de kɛra sigi diya kama dubadenya kama ani jamana in yɛrɛ sɔrɔla ala sɔn minan min kɔnɔ o kama k'an kana kɛ bagan de ye abada an kana sɔn ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn gosi ka ɲɔgɔn lajaba ka ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ baganw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min k'i k'i sinama ɲɔgɔn kun k'an ka sinankunya de kɛ k'a ko kala k'a darɔ bɛɛ hakili ka fara kan walasa ni furugufurugu ni bɛnbaliya nana mɔgɔya dilannen ka to halisa ni sinankunya sababu ye o fɛnɛ b'a yira ko ko dɔ tun b'an fɛ yen kelenya kɔnɔ an ma ban k'a fɔ ko tuma ni tuma bɛnbaliya bɛ na nka bɛnbaliya bɛ dilan cogo min joona walasa a kana kɛ bɔnɛ ye an ma u y'o fɛnɛ dilan ka d'an ma ɔ ni nin fɛn fila b'i bolo i tɛ sɛgɛn o o fɛn fila dɛ o min tiɲɛna an bolo a fila bɛɛ n'an y'a kɔrɔ yɛrɛ bɔ a la pewu i n'a fɔ bi sisan n'i ye mɔgɔ caman ɲininka n'i ko ko ka sinankunya jomayɔrɔ fɔ u t'a dɔn munna kalan de nana di an ma minan kura de nana di an ma kan kura de nana di an ma n'o ye faransikan ye n'o ko ko sinankunya k'a bɛ bayɛlɛma ko parenté à plaisanterie n'a fɔra tuma o tuma n bɛ sɔsɔli k'a la n k'a ma fɔ ka ɲɛ sinankunya kɔrɔ tɛ ko parenté à plaisanterie awɔ tulon ni yɛlɛ b'a kɔnɔ nka tulon ni yɛlɛ dɔrɔn tɛ mhm. n'i y'a kɛ tulon ni yɛlɛ dɔrɔn ye dɔrɔn o tuma e y'a kɛ kɛrɛfɛninko de ye a jomayɔrɔ a mɔgɔ dilanmayɔrɔ a tanamayɔrɔ o bɛ bɔ a la ɔ mɔgɔya dun kɔnɔ sigi diya kɔnɔ o de y'a la gɛlɛmanba ye e ne kɔnɛ e danbɛlɛ jo de b'an cɛ ɔ jo in yɔrɔ kama an bɛ mun de dilan sisan ne bɛ n jija cogo bɛɛ dɔ de la ne kana don e gasi la e b'i jija cogo bɛɛ dɔ de la e kana don ne gasi la ɔ o yɔrɔ kama ni fɛn dɔ kɛra fili ye min bɛ se ka gasila ko in na nati an ka kɔn joona ka ɲɔgɔn hakilila jigin tulonkɛ yɛlɛ kɔnɔ walasa a kana taa bange kɛlɛ la n'i ɲinana sun kɔ ka t'i poron suma kan i y'a jɛ ɔ bi o de kɛlen bɛ ka fiɲɛ don an ka mɔgɔya la an kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n k'an poron suma kan ye n k'an poron suma kan ye a lili a jubaju k'o da kɛrɛfɛ an t'a ɲini k'o faamu an t'a ɲini k'o lakalan an t'a ɲini k'o jogo don an denw na tuguni ça fait bisigi goyara a tiɲɛna yɛrɛ k'a kɛ pɔrɔgɔ ye an t'an yɛrɛ dɔn mɔgɔ ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo dɔn an tɛ an denw ani sigiyɔrɔ dilan ka bɛn karisa ni karisa mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ walasa baganya ka bɔ an ka sigi la sisan a kɛlen bɛ ko setigiya walima wari bɛ min kun ni min y'a ka so jɔ ka kogo yɛlɛn ka eh, da geren laala k'a ma dɔn mun ni mun sigi sisan a b'i ko an bɛ mali la nka an tɛ mali la sow bɛ jɔ i b'a fɔ tubabu sow balocogo bɛ ka kɛ i n'a fɔ dunanw nalen an fɛ yen u bɛ fɔ k'u mabɔ an na an yɛrɛ bɛ ka don minɛn dɔ kɔnɔ adamadenya la n'an bɛ k'a bɛɛ kɛ sanfɛko sanfɛko ye a bumayɔrɔ a kolomayɔrɔ o baara min n'i ka kan k'o gɛrɛntɛ sigi i yɛrɛ kan walasa ka sigi diya an bɛɛ lajɛlen a ye bɛɛ ko n ka n diya dɔrɔn ka taa o de kɛlen bɛ k'a tiɲɛ an bolo ne ka faamuyali la.
Ayiwa a kuma ninnu ma nɔgɔn nka a ma kɛ cogo cogo an b'an nɛgɛsɛ nɛgɛsɛ dɔɔnin ka gɛrɛ anw ka dɔn siratigi eh, Jean Paul eh, Sogoba la mm-hmm. eh, Sogoba ɲɔgɔn ku anw fɛ kɔrɔfɔ daminɛw na a y'a jira k'a fɔ fɛn kɔrɔ don mm-hmm. min ni jamana tutigɛbaw ye a dilan k'a kɛ baarakɛminɛn ye mm-hmm. ɔ o b'a jira k'a fɔ a bɛ yen nɔ mais hali bi est-ce que a bɛ a cogoya la anw bɛ k'a labaara wa teri e yɛrɛ ka jateminɛw nana ni mun ye aw minnu ye bunadamadenya taabolo dɔnnibaw ye
ayiwa i ka ɲininkali o diyara n ye ani kuma fɛn fɛn fɔra n ye n ka tata sɔrɔ a la ne bɛ se ka min fɔ n y'a daminɛ n'o de O n'a fɔra ko Mali kura o kɔrɔ ye kɔrɔlen dɔ tun bɛ yen fɛn dɔ tun b'a kɔnɔ minnu tun ka ɲi n'o taara k'an bolo dan ɛ tonton y'a fɔ ko ɛɛ ale y'a ta yɛrɛmahɔrɔnya tali la indépendance wagati nka ne bolo a tiɲɛni daminɛna ka kɔn o ɲɛ a tiɲɛni daminɛna kabini yɔrɔ jan a tiɲɛni daminɛna Njayi ka kuma sera a yɔrɔ ma mɔgɔ kura minnu nana anw fɛ ka na anw ka sigi lajɛ wagati dɔ la kabini san yirikaw yanni eh, eh, eh, tubabu yɛrɛ ka na n'o kɛra arabu yɛrɛ donnen anw fɛ olu doncogo anw fɛ u ye an ka ko dɔ tiɲɛ an ka mɔgɔyaw kun dilannen bɛ cogo min na olu nana ni f'a kuma fana ka fɔ olu nana ni jɔnya min ye o jɔnya in ye anw lasigi kɔ cogo dɔ la k'an ka adamadenya taabolo ɲagami k'a tiɲɛ an bolo ka taa kura wɛrɛw don an hakiliw la ni diinɛ bolo ye o bɔlen kɔ tubabu nana o ta fara a kan ɛ tubabu nana a ye hɔrɔnya min bɛ an fɛ yan ɲɔgɔnminɛ min bɛ an fɛ yan ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ an fɛ yan a dili donnen bɛ cogo min na fanga yɛrɛ tɛ se ka nin bɔ mɔgɔw bolo mhm. donc fo ka don an n'an hakili cɛ ka an siga an yɛrɛ la ni mɔgɔw sigara yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen i b'o bila donc o de ye yɔrɔ dɔn yɔrɔnin ni ne sɔnna o ma Njayi ka kuma kɔnɔ fo anw ka sɔn an yɛrɛ ko anw bɛnbaw ye ko kɛ nka anw fana bɛ se ka ko kɛ tuguni ka mɔgɔya dilan ka sigi labɛn ka taa ɲɛ wa o tɛ se ka kɛ cogo si fo an ka ba don an yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ kan minnu na tan an ka kan ninnu na wa ka kalan yan ka bonyani dabila ka kalan kɛ nafa ye jamana ma n'i kalanna e ka e, e ka kalan ye a bɛ mun ɲɛ an ka jamana ye a bɛ mun ɲɛ sigi ye a bɛ mun ɲɛ e, e, dugu ye a bɛ mun ɲɛ jamana ye ni o de kɛra ne bolo o de taaɲɛ bɛ o de la o de bɛ se ka kɛ tuguni an bɛ se ka segin k'a dɔn an bɛnbaw ye fɛn caman kɛ ɛ mali yɛrɛ n'an ye o misali surunin dɔ ta mais mɔgɔ si ma farafinna mɔgɔ si ma nɛgɛ baarali daminɛ anw ɲɛ yan mandekaw ɲɛ mhm. hali misiraka minnu ye piramidiw jɔ ɲininiw y'a jira kɔsa in na ko anw de bɔra an ka babolo in na ka taa nɛgɛ yelen e, e, ɲɛ jira misirakaw la olu ka se k'o dɔn parce que o b'an fɛ yan san ba bi naani ka kɔn yezu bangeni ɲɛ ninnu misirakaw dun y'a dɔn san ba duuru dɔrɔn ka kɔn yezu bangeni ɲɛ olu dun sera k'u ka e, fɛnkɛ dugukolo ninnu tigɛ tigɛ faraw tigɛ ka piramidiw jɔ sangaso piramidi belebeleba ninnu jɔ cogo min a dɔw bɛ deux cents tonnes bɔ o tɛ se ka kɛ ni nɛgɛ tɛ anw de yɛlɛla ka taa olu dege olu la olu ka sɔrɔ k'a ɲɛdɔn k'a kɛ ka sɔrɔ ka na mais olu taabolo nanen u y'an bila jɔnya na ka anw laɲinɛ nin bɛɛ kɔ k'an kɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ tɛ foyi kalama wa an dara o la tuguni sisan min bɛ se ka kɛ mali kura taabolo yɛrɛ sigi fana ka kun fo kalan fana an ka sigi a dɔw kan an ka tarikiw dɛ ka dɔw ka segin u kan k'u sɛbɛn k'a jira mɔgɔw la ko anw fana ye dɔ kɛ a an m'a bɛɛ ta arabu bolo an m'a bɛɛ ta tubabu bolo sigi dilancogo tun b'an fɛ wa hali baara yɛrɛ yɛrɛ la keguya yɛrɛ la an ye dɔw kɛ ne bolo n'o kɛra ko bɛ taa ɲɛ ani ka ba don kanw na kalan bɛ kɛ kan minnu na olu k'a faamu denmisɛnninw k'a faamu joona an ka taa joona voilà ne bolo mali taabolo kura dɔ kan ka kɛ o ye ɲininikɛlaw ka u jija ka ɲininiw kɛ ka fɛnw bayɛlɛma an ka kanw na ka u don gafe kura la k'an ka tarikuw sɛbɛn kura ye k'u don an ka denmisɛnninw ka kalan na walasa an ka taa ɲɛ ayiwa président Seydou e yɛrɛ ka jateminɛw la nin bɛɛ kɔfɛ o ɲɔgɔn kun a bɛ se k'a jɔyɔrɔ kɔrɔ ta bilen wa parce que n'i ye jateminɛ kɛ a b'i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na a tiɲɛna kabi yɔrɔ jan bon adamadenw dun fana sen teliyara ko dɔw ma e yɛrɛ bolo est ce que ɲɔgɔn kun in a bɛ se ka n'a jɔyɔrɔ kɔrɔ la ka dilanni kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni wa bɛɛ ka ɲɔgɔn kun ye wajibi ye a kɛra anw ye o a kɛra sigi o sigi ye diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ jamana kelen kɔnɔ f'u ka ɲɔgɔn kun f'u ka sɔn ɲɔgɔn ye o b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn kun o de ye ɲɛtaa taamasiyɛn fɔlɔ ye nka ɲɔgɔn kun in kuma ni kɛwale de b'a ɲɛnabɔ an y'a fɔ yan bari ni kuma tɛ yen foyi tɛ yen ni kuma diyara an kun fɛ hali ni kuma tɛ yan hali ni kuma tɛ an tɛ ala dɔn an tɛ foyi dɔn ni kuma tɛ yen foyi tɛ yen nka kuma fu ko tɛ kuma gansan fana ko tɛ kuma nafama fo ka bɔ mɔgɔw da n'i bɛ kuma ka kuma nafama fɔ mais ka kuma ka mɔgɔw sɔgɔ ka kuma ka mɔgɔw tigɛ bari kuma ye biɲɛ de ye kuma ye bese de ye n'i y'a munumunu a bɛ tigɛli kɛ hmm. donc o ɲɔgɔn kun a wajibiyalen don an kan fo n'a sɔrɔ an tɛ fɛ ka kɛ fɛn ye dɛ n'o tɛ n'an bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye n'an bɛ fɛ ka kɛ mali kura ye fo an ka ɲɔgɔn kun o ye wajibi ye o de kosɔn ɛ tubabukan na u b'a la tuma bɛɛ inclusivité inclusivité inclusivité o kɔrɔ ye mun ye an ka bɛn an ka kɛ kelen an ka ɲɔgɔn faamuya ka kɛ du kelen den ye ka kɛ dugu kelen den ye k'a dɔn k'an ye jamana kelen den ye jamana fila tɛna kɛ an bolo taayɔrɔ wɛrɛ t'an na mɔgɔ wɛrɛ tɛna n'a dilan mɔgɔ wɛrɛ tɛna foyi kɛ anw de y'a fɛn bɛɛ ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw de ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de ye parce que minnu ye démocratie kuma fɔ fɔlɔfɔlɔfɔlɔ u ye tiɲɛ fɔ kɛ n'u ko ko fanga jamanadenw ka fanga a bɛ a bɛ kɛ u fɛ a bɛ kɛ u ye an ko fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ in kɔnɔ an bɛnbaw y'o de fɔ adamadenya la fɛn o fɛn bɛ dilan a bɛ dilan adamaden de ye a bɛ dilan adamaden de fɛ a bɛ tɔnɔbɔ adamaden de fɛ ɔ fɛn min i ta ye a tɔnɔ b'e de kan a nafa b'e de kan a bɛ dilan e de fɛ e de b'a a kɛ fana mun b'i kɔ don o la mais ni bɛɛ ko de ko fɔ ne da da sira ma ne ka ɲina bɛɛ kɔ alors que an bɛnbaw ko de k'an k'an ka hɛrɛ ɲini jama ta kɔnɔ o kɔrɔ k'an ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka kelenya in sabati
eh, professeur eh, an ka ɲɔgɔn kun an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ kelen ye ayiwa e yɛrɛ bolo a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen an bɛnbaw bolo anw bɛ se k'a kɛ ten tuguni wa yalasa a ka se ka dilanni kɛ
Ala k'an ni saba bɛɛ awɔ ne bolo an bɛ se ka kɛ ala barika la n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ baara in daminɛna walima a daminɛna kokura n b'a fɔ ten sabu yɔrɔ dɔw la a ma kɔtigɛ abada n'a tun kɔtigɛra pepepewu k'a tigɛ ka kɛ fiyewu an tun tɛ bɔ jɔnyajuru kɔnɔ an ye yɛrɛmahɔrɔnya min fɔ ko indépendance an tun t'o sɔrɔ an ka sigi ka kuma bi kɛnɛ in kan o b'a sɔrɔ jamana in cira k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ o tun tɛ ɲɛ sɔrɔ a la ɔ n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ kan ala barika la bi o kɔrɔ de halisa dɔw de y'u se kɛ wagati jan cogoya bɛɛ dɔ la jɔnyaw kɔnɔ kɛlɛw kɔnɔ eh, dɛsɛw kɔnɔ k'u miiri de k'a fɔ ko halisa lili dɔ de b'an na min man kan ka yɔgɔyɔgɔ fiyewu u y'u yɛrɛ nin di o kama u ye kɛlɛ k'o kama dɔw donna kaso la a kama dɔw gɛnna ka bɔ afiriki ka t'u fili fo diɲɛ fan wɛrɛ ko exil nka u y'a kun sabu u dalen don a la k'a fɔ a bɛ laban nin de ma ɔ bi olu denw n'u mɔdenw ni tulomasamaw ni fufafu olu de bɛ a kuma la wa olu de b'a ɲɛɲini na ka ko in lakuraya ni adamaden kelen ye diɲɛ ko o ko kɛ da la adamaden wɛrɛ bɛ se k'a kɛ ɔ ni fɛn min dilanna bɛɛ sɔnna k'a ɲana an y'a tɔnɔ bɔ a nafa sera an bɛɛ lajɛlen ma wagati diyara fo k'a sɛbɛn fo k'a don misali la k'a don zana la k'a don ziiri la k'a don dɔnkili la o tɛ se ka tunun pewu ɔ o tuma an ka t'o fɛnw ɲini an k'o baara cogo jateminɛ a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ tigitigi olu y'a kɛ cogo min waati min a tɛ se ka kɛ ten diɲɛ kow yɛlɛmana anw yɛrɛ balocogow yɛlɛmana diɲɛ sira baaraw bɛ dilan sira minnu fɛ bi olu kɛra cogo la k'a kolonso ɲɔgɔn na i kelen ta tɛ yen tuguni jamana bɛɛ tugutugulen don ɲɔgɔn na mhm. hali jamanaba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ se ka ɲɛb'u fɛ n'u bɛ jate kobatigiw ye olu tɛ se ka taa ka anw to bi anw fana tɛ se ka taa k' olu to bi o tuma an barajuru sirilen don ɲɔgɔn na ɔ o hukumu kɔnɔ an ka miiri dɔrɔn yɔrɔ saba n'an bɛnbaw ko ko n'a gɛrɛntara an bolo ni adamadenya yɔgɔyɔgɔra anw bolo dɔrɔn ko maliden k'i k'i miiri yɔrɔ saba ma n'i seginna yen ka taga o kisɛw tɔmɔ k'o dan o mana falen dɔrɔn i bɛ lafiya o saba ye jumɛn ye u ye fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min fɔ an ye ko an ka malidenya nin k'an ka ɲɔgɔn hakili jigin o la mun de y'a to fɔlɔ olu y'a faamu k'a fɔ ko ka kɛ barajuru kelen ye nafa b'o de la u kana tila tila ɔ anw fana ka segin o ma ka an ka malidenya kofɔ siyaw tɛ kelen o ye tiɲɛ ye kanw tɛ kelen o tiɲɛ nka an bɛɛ miiri bɛ ko dɔ la n da sera o fɔlɔ dɔ ma k'an bɛɛ mɔgɔ ɔ ko ni an bɛɛ ye mɔgɔ o tuma an ka mɔgɔ sɛbɛya kɛ an ka kɛ sɛbɛ ye a kana da kuma dɔrɔn ma dɛ n'a fa y'a fɔ sisan ko foyi tɛ yen kuma ani kɛwale bi kuma fu de cayara mhm. kuma lankolon de cayara ko kuma lankolon nin o ka bɔ a la k'an ka yeko kɛ dɔnko ye ka dɔnko kɛ fɔko ye ka fɔko kɛ kɛko ye ka kɛko kɛ ɲako ye a ka dilan ka ɲa an k'o fara kan ɔ n'an tɛmɛn'o fana kan sisan ko ka mun de kɛ bɛɛ ka balo i sɛgɛn ni wɔsi la bɛɛ ka balo i sɛgɛn ni wɔsi la n'o kɛra kow bɛ dama kɛɲɛ n m'a fɔ n ko k'an kɛɲɛ ɲɔgɔn ma dɛ ayi ala yɛrɛ y'an dan an tɛ kelen ye a y'an dan dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la dɔ bɛ se ko dɔ la k'o lamaga ka ɲa kosɛbɛ n'i ma o di o tigi ma i taara o di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ lanɔgɔ de a bɛ tiɲɛ k'an kɛɲɛ tɛ dɛ nka ka kow dama kɛɲɛ tubabukan na o ko équité walasa ne ka n danbe dɔn walasa n ka to n cogo la n ka fa n yɛrɛ la n dusukolo ni hakili la ka hakili sigi malidenya kɔnɔ bonya ni tanga la ne bɛ ko dɔ de kɛ min b'a to n ka mɔgɔya bɛ dafa n yɛrɛ bolo fɔlɔ o tɔnɔ ka bɔ ka se ne ma n ko ka tila k'a tɔnɔ bɔ u ye min fɔ an ye k'a se an ka duw ma ka tila k'a se an ka jamana ma ka tila k'a se ko ka ala niyɔrɔ di an dabaa ma niyɔrɔ k'o di ne bolo n'an seginna nin saba in ma fura t'a la fili t'a la dɛsɛ t'a la jamana in bɛ jɔ a bɛ basigi ala k'o kɛ amin yarabi ala k'o kɛ an b'a dɔn jamana faamaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen don ma aw minnu fana ye maa faamuyalenw ye ni aw ka ɲinini bɛ o kan ka nin ko ninnu yuguba waati bɛɛ an ka se ka segin an kɔ ka nin ɲuman ninnu ta ka bɔ yaasa an ka se ka dilanni kɛ ka jamana jɔ ka jamanadenya fana jabɔ ɛɛ siratigi jean paul sogoba o kelen don ayiwa min ye sigi la ɲɔgɔn ku ye malidenya la ɲɔgɔn ku ani baara ɲɔgɔnya yɛrɛ la ɲɔgɔn ku e yɛrɛ bolo fɛn in bɛ se ka sabati cogo di an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa hali bi an ka laɲini ye min ye maliko la a ka se ka sabati parce que an kɔnɔ ganna ɲɔgɔn ku bɛ ɲini ka porokoto ka taa k'an to i y'a fɔ cogo min na an y'a fɔ cogo min na a tɔ kɛlen don dala kuma ye nka a tɛ an dusukun na kuma tɛ k'a waleya bɛɛ ko ko cohésion sociale bɛɛ ko ko an ka don ɲɔgɔn na an ka kɛ kelen ye mais n'i ye kɛwalew lajɛ i b'a ye k'a fɔ kumakan ni eh, kɛwale tɛ ka ɲɔgɔn ta donc e yɛrɛ bolo o ko bɛ se ka kɛ cogo di ayiwa ala k'an bɛɛ sababu ma a kɛcogo ɲɛ ka ca eh, eh, professeur ye dɔ fɔ sisan tonton tun ye dɔ fɔ Eh, nka ne bɛ segin min kan o ye eh, an k'a kɛ cogo bɛɛ la an k'an yɛrɛ dɔn tuguni ni an y'an yɛrɛ dɔn ko caman bɛ yen an b'a sɔrɔ o ka gɛlɛn ka sɔrɔ o bɛɛ ka nɔgɔ yɛrɛ dɔn in tɛ taa fo an k'a dɔn an tun ye min ye o de y'a to kalansen dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko gestion du patrimoine culturel ne b'o cours di mais ni n y'a kɛ ne bɛ a fanba bɛ kɛ n b'a fɔ a kɔni a bɛ ɲɛfɔ nka ne bɛ fɛ an ka taa kɛnɛ kan an ka taa lajɛ min bɛ yen an ka taa sibi an ka taa lajɛ sibikaw fɛ yen fɛn min tun bɛ yen n'o tun bɛ se ka maaya dilan n'a ye an ka taa kulu sanfɛ kɔlɔnnin fitinin dɔ bɛ yen kabakuru jukɔrɔ a kɔlɔn ji tɛ ja tuma si tabu mini bɛ se ka k'a la service d'hygiène mɔgɔw b'a ta u b'a analyser u b'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi tuma bɛɛ o de t'an ka zamzam fana ye wa an ka taa lajɛ an ka taa mande an ka taa lajɛ kurukanfuga yɛrɛ ye jumɛn ye fo an ka kalan in fɔ an ka kɔlɔn in koloso fɛn yetaw la ani pour que denmisɛnninw k'a dɔn tiɲɛ na min bɛ ka fɔ o de filɛ nin ye n'an ye an yɛrɛ dɔn o fɛn ninnu kɔnɔna na mɔgɔya bɛ se ka dilan an bɛ da an yɛrɛ la ne yɛrɛ bolo eh, eh, minnu nana an mara o y'an tigɛ an yɛrɛ la wa an sɔnn'o ma mhm. ni i sɔnn'o ma dɔrɔn wa i tɛ kɛ fɛn ye mhm. ni awɔ ni n'i tigɛra yɛrɛ la i tɛ kɛ fɛn ye o fo i ka sɔn i yɛrɛ ma k'a fɔ ko e fana bɛ se ka dɔ kɛ k'a fɔ ko olu ma na ɛ diɲɛ ma daminɛ ni olu ye o hmm. non diɲɛ daminɛna ni farafin de ye bɛɛ b'o dɔn donc anw de tun bɛ yan donc ni anw de kan ka leçon di ni kan leçon kan ka di mɔgɔ ma farafin de kan ka leçon di mɔgɔ ma nka ni wagati dɔ kɛra olu sera anw na ka na anw mara ka don an na hakili cɛ ka fɛn dɔw jagoya an kan sisan sa an bɛ ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ la fo an ka segin de an k'a dɔn ko an tun bɛ se ka ko kɛ wa an bɛ se ka ko kɛ i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogo min na ni dɔw sera ka dɔ kɛ o kɔrɔ e fana bɛ se ka dɔ kɛ ɛɛ a kuma a tɛ se ka taa kuma kɔ kuma mana caya cogo cogo wa fo walew de fana ka kɛ baara ka kɛ hakili la ka kɛ ni dusu ye ani o k'a sɔrɔ i jɔlen bɛ i yɛrɛ taabolo kan n'i sinsinlen bɛ enraciné bɛ i taabolo kan i bɛ taa ɲɛfɛ nka ni n'a kɛra ni fiɲɛ lama lamana dɔrɔn e bɛ bɔ i nɔ na i taayɔrɔ foyi t'i la wa o hɔrɔn in dɛ ani o kisɛya in ani o hakilimaya in o tun b'an na wa an ka sɔn k'o don denmisɛnninw hakili la ko o bɛ se ka baara kɛ tuguni o de y'a to tuma la n b'a fɔ denmisɛnninw ye maliko la maa si ma baara siya si ma baara kɛ ka tɛmɛ siya si kan o misali n bɛ baara kɛ musée ni eh, eh, eh, sɔrɔdasiw ka musée la le musée des armées an y'a kɛ cogo bɛɛ la fɛn fɛn ye kɛlɛmasa yɔrɔ ɲɛfɛ an y'u bɛɛ représenter o musée kɔnɔ k'a yira denmisɛnninw na babɛnba ye baara kɛ kumi jose baara kɛ firun ye baara kɛ bazani ye baara kɛ bɛɛ ye baara kɛ maliko la n'i y'a mɛn mali bi ninnu bɛɛ de don donc maa si kana i kɔli yanga ko ne de ka siya ye baara kɛ non fo o ka don denmisɛn hakili la ani an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ dɔn an bɛ se min na kɔrɔlen n'o kɛra mali kura in bɛ taa ɲɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ fana e kuma ye to de ye ko n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ an y'a ye kɔsa in na minisiri min bɛ an jamanaden jamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn kun ani yafa ɲɔgɔn ma sabatili kunna a ye baara dɔ bila sen kan n'a bɛ wele ko serena ni n ma fili a fɔ cogo la semaine nationale cogo di semaine nationale de la réconciliation voilà senare senare aw yɛrɛ bolo aw ka jate la o jɔyɔrɔ bɛ nin baara in na wa an ka ɲɔgɔn kun la wa est ce que a bɛna barika don a la est ce que a bɛna sinsin est ce que a bɛna segin a nɔkɔrɔ la wa seydou idrissa bon k'o kelen ka segin a nɔkɔrɔ la nka jɔyɔrɔ b'a la bari njayi y'a fɔ k'a fɔ fɛn don an ka kunɲɔgɔn kɔ a daminɛna o don o don an ka kan ka fɛn de kɛ min bɛ dɔ fara a kan o hakili jagabɔ o n'o kuma o n'o waleya fo de ka kɛ donc ne bɛ u ye senare min sigi nin ne b'a bila o hukumu de kɔnɔ u ye hakili jagabɔ kɛ u bɛna kuma kɛ ɔ a waleyali fana o de b'an lataa ɲɛ o kosɔn a bɛ don an ka yɛrɛ dɔn an ka ɲɔgɔn kun a bɛ don o hukumu kelen de kɔnɔ voilà ok eh, eh, professeur e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn kɛ senare la est ce que a fana jɔyɔrɔ bɛna ye eh, cohésion sociale n'o ye an ka ɲɔgɔn kun a jɔyɔrɔ bɛna y'a la wa mhm. ne bolo a jɔyɔrɔ bɛ y'a la eh, ko o ko bi n'o bɛ na ni an k'an yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ani k'an ka ko da yira ɲɔgɔn na o ye ko ɲuman ye o bɛ an dɛmɛ sabu fɛn caman de fɔra n'i miiri san tan tɛmɛnen kɔnɔ ɛɛ wagati yɛrɛ kɛra yan nɔ a kɛra i b'a fɔ jamana tilala fila ye kaban pewu hmm? tuma bɛɛ n'i ye arajow lamɛn tuma bɛɛ n'i tun ye telew lamɛn n'i taara gafew ta k'a kalan kunnafoni di siraw fɛ k'a lamɛn i tun b'a mɛn de tuma bɛɛ ko nordiste ko ani sudiste le nord le nord le sud le sud hmm. o ganna ka gan ka gan fo anw yɛrɛ y'a ɲini sisan nɔ an ka kumaw tun na an ka bamanankanw n'an ka filakanw n'an ka mɔsikanw ni an ka kan bɛɛ kɔnɔ ka na an y'a ɲini sisan ka o kuma ninnu don an ka ɲɛfɔli cogow la a wagati an ye kɛlɛba k'a la sabu anw fɛ yan na a tɛ nka tubabuw tun nana ni fɛn ye k'an gosi an hakili la balimakɛ sogoba y'a fɔ sisan nɔ u bɛ ko dɔw de dilan k'a munumunu sira dɔ fɛ n'i m'i kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ tigɛ i yɛrɛ la ka tugu olu ka hali kuma fɔcogo la anw ka kanw na i tɛ se k'o nordiste fɔ i tɛ se ka sudiste fɔ a ti a ti anw fɛ yan anw b'a fɔ ko kɔrɔn ko ani tilebin an b'o de fɔ n'i bɛ tumutu fɔ n'i bɛ gawo fɔ n'i bɛ kidali fɔ n'i bɛ mɛnaka fɔ n'i bɛ an b'a fɔ ko kɔrɔn fɛ kɔrɔn fɛ ça c'est à l'est jamana tɔ à l'ouest mun na sabu an bɛnbaw ko de k'an ka duba kelenya kɔnɔ n ko ka damakɛɲɛli kɛ ɔ n'an bɛ damakɛɲɛli kɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ i ka surun i ka jan o i ye finman ye jɛman ye o i ye nafolotigi ye dɛsɛbaatɔ ye o k'i ka tile bɛ wuli kɔrɔn fɛ a bɛ bin tilebin fɛ o tuma an bɛɛ k'an yɛrɛ jate mɔgɔya kɔnɔ k'an bɛɛ maliden tile bɛ wuli an bɛɛ ye kɔrɔn fɛ a bɛ bin tilebin na an bɛɛ ye anw bɛ kɔrɔn ni tilebin ko fɔ n'i ko sisan nɔ ko nord sud o ye tubabu jate dɔ de u b'a fɔ ko le nord développé et le sud sous-développé ou le sud en développement donc dɔ bɛ dɔ ɲɛ dɔ ka wusa ni dɔ ye hakilina dɔ de bɛ munumunu na ka na don anw yɛrɛ kunkolo la k'a fɔ sisan nɔ ko nordiste entre guillemets u yɛrɛ ɲuman na olu ye mɔgɔw ye sisan minnu ye mɔgɔ farilajɛw ye minnu tubabu bɔɲɔgɔnkow don minnu bɛ jate siyaw ye k'u ka wusa ni dugumamɔgɔw ye sabu dugumamɔgɔw ye mɔgɔlafin jɔnw ye a tɛ fɔ da la piyan ten dɛ nka hakilina na i bɛ ka gosi k'i lamunumunu k'i ladon o minɛn de kɔnɔ y'a faamu ɔ sisan n'an tun sɔnn'o ma dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ an y'o kɛlɛ wuli k'o balawu bɔ a la ka communiquéw kɛ k'a fɔ ko hali n'u bɛ journalistiya kɛ a kana fɔ ko le nord mali ayi a ka fɔ le nord du mali le nord mali ani le nord du mali tɛ kelen ye le sud du mali ani le sud mali o tɛ kelen ye ko dɔ de tun bɛ ka labɛn k'an don ka an gosi an hakili la walasa ka na ni miirina kura ye k'o don an fɛ c'est comme sisan nɔ bi n'an ko k'an b'an yɛrɛ walanwalan ka bɔ ɲɔgɔn na k'an b'an ka mɔgɔya dilan u bɛ n'u jɔ ko droit de ceci droit de cela droit de la femme droit de l'enfant droit de ceci a don ta a bɔ ta droit de l'homme i n'a fɔ anw ka mɔgɔya kɔnɔ droit ko dɔnnen tɛ fiyewu a t'a la k'a sɔrɔ n'i sigi k'i hakili jagabɔ anw de y'a dilan k'a dafa olu ka ɲɛbɔ anw fɛ nka n'i y'a ta sisan ko n bɛna kɛlɛ kɛ mɔgɔya dilanni kɔnɔ sigi dilanni kɔnɔ yɔrɔ dilanni dilan kan ka n sinsin musow kan ɔ n'i sinsin musow kan k'olu ta dilan ɔ cɛw ta bɛ min denmisɛnw ta bɛ min maakɔrɔw ta bɛ min n'i sinsin denmisɛnninw kan ko droit de l'enfant cɛw ta bɛ min musow ta bɛ min maakɔrɔbaw ta bɛ min a bɛ kɛ tɔkajɛ ye a bɛ kɛ dafabali ye anw dun y'a dilan de ko cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ nin bɛ fɔ an ye kabini lawale nin ye sigi dilankan dɔ de cɛ ani muso n'i ye ani don kuma o kuma na o kɔrɔ olu sirilen ɲɔgɔn na o tɛ taa ka ɲɔgɔn to n'i ko denmisɛn ani maakɔrɔ denmisɛn ni maakɔrɔ fana bɛ siri ɲɔgɔn na o tɛ taa ka ɲɔgɔn to donc mɔgɔya bɛ dilan anw fɛ ni minɛnba naani de ye an kana ɲinɛ o o n'a a ɲɔgɔnnaw de kɔ n'Ala sɔnna an ka t'olu de ɲini an ka hakili jagabɔ ni an yɛrɛ ka diɲɛ faamuya cogo ni an ka jamana dilankan ye n'Ala sɔnna professeur ɛɛ waati wɛrɛw la minɛnba naani an bɛ o o o bilalen to an bɛna tila ka o minɛnba naani ɲini k'o dɔn e ka dɔnniyaw fanfɛla la ɛɛ Sogoba waati koronna ɛɛ SENARE e yɛrɛ bolo ale fana jɔyɔrɔ bɛ awa an ka ɲɔgɔn ku sabatili la wa bawo jamana faamaw ye o hakilina in ta k'u bɛna dɔgɔkun kelen kɛ mhm. an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn ku yafa ɲɔgɔn ma bolodon ɲɔgɔn bolo ni jamana jɔ mhm. dɔgɔkun kelen de bɛna k'o la mali seleke naani bɛɛ la mhm. e yɛrɛ bolo o jɔyɔrɔ bɛ awa an ka ɲɔgɔn ku in na wa
fɛn fɛn bɛ se ka na ni mɔgɔya ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni mɔgɔya sinsinni ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni malikura sira ɲinini ye a bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ maliko la a fɔcogo ɲɛna o a fɔcogo ma ɲɛ o n'a ŋaniya de sirila ko ka kɛ ten ne bolo a jɔyɔrɔ b'a la dɔgɔkun kelen ka dɔgɔ nka fɛnba dɔ don ɔ nka o y'a daminɛ nka n'a daminɛna ne bɛ fɛ a ka kɛ an ka walew la a ka kɛ an ka miirinataw la a ka kɛ an ka fɔtaw la kudayi n'o kɛra ne hakili la a bɛ ɲɛ sɔrɔ tubarikala ayiwa eh, maakɔrɔ ko waati min sɔnna ka kan ko ko mina sanni na mm, e bɛ se ka foli jumɛn kɛ ka bi babu kuncɛ yanni an ka se eh, professeur Ndiaye ani Sogoba ma awa ne kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ an bɛ fɛn fɛn dilan mali kura ko fɛn fɛn mali kura ko in na an k'a kɛ tiɲɛ kan mm. an ka kuma tiɲɛ kan an ka ɲɔgɔn bagabaga dabila an ka ɲɔgɔn buruja dabila n'an bɛ fɛ an ka jamana ye mara kɛ ka na se bi ma n'an bɛ fɛ ka mara tɛmɛnen ninnu k'u tɔnɔbɔ an k'a kɛ tiɲɛ kan o de ka fisa bari bi an tɛ se ka an kɔfilɛ ka kuma olu kan n'a ma kɛ mankan ye n'i ye dɔ fɔ a n'a fɔ k'i ye Modibo mɔgɔ ye n'i ye dɔ fɔ ko i ye Musa mɔgɔ ye i yɛrɛ da tɛ se ka gosi dɔw la an k'o dabila n'an bɛ fɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn faamuya don jamana kɔnɔ ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ an b'an sigi de kunun min kɛra yala mun tiɲɛ an bolo a tiɲɛna cogo di an b'a dilan cogo ɲini mɔgɔ tɔgɔ t'a la mɔgɔ sɔn t'a la fanga fanga a bɛ ɲɛ i bolo a bɛ tiɲɛ i bolo o bɛ fanga bɛɛ la adamadenya de don ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka kuma tiɲɛ kan o la an b'an taasira sɔrɔ a kana kɛ neni ye a kana kɛ ɲɔgɔn buruja ye inshallah an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka ko kɛ tiɲɛ kan professeur Ndiaye e yɛrɛ fana bɛ se ka foli ni weelekan jumɛn kɛ hali bi i baden malidenw ye kɔnɔna na ani mali kɔ kan an ka se ka ɲɔgɔn kun tubarikala ne bɛ fɛ ka n da se yɔrɔ fila ma teliya la n ko an bɛnbaw ye nin ko ninnu dilan ka a ɲɛnabɔcogo fana fɔ an ye an ka taa an sinsin o kan n'an b'an sinsin o kan yɔrɔ min n'an mago b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ bi ne ka faamuyali la n munumuna jamana kɔnɔ ka min ye n'an mago b'o la sisan sisan sisan o ye de ka baara kɛ k'an ka kow damakɛɲɛ faransikan na n'an ko équité o tɛ taga fɛn dɔ kɔ fo kiribulon jamana o jamana ni binkanni bɛ ka kɛ dɔ la tiɲɛni bɛ ka kɛ fan dɔ fɛ nka a tiɲɛ tɛ fɔ a kiri tɛ tigɛ a ɲɛma nin yɔrɔ la a ka di n ye kosɛbɛ mɔgɔw ka baara goloba fɛn min ye kiri tigɛ bolo justice ko o ka darɔ bɛɛ mhm. n'o tɛ sigi tɛ se ka diya cogo si la binkanni ni jagoya fanga tintin ni favoritisme ni tiɲɛ karabali k'a kɛ dɔrɔn ko wari kama an k'o yɔrɔ fɔ k'o kala sɛmɛ ɲɛmɔgɔw k'u jija cogo bɛɛ dɔ la bi bi na fɛn min ye tribunal ko ye fɛn min ye jugement ko ye u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a waraka k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a bɔ tubabuw ka minɛn kɔnɔ k'a bila an bɛɛ ka minɛn kɔnɔ an b'an ta n'an bila dɔn min na refondre complètement le système de justice mm. les questions de procédure judiciaire a ka waraka ka kɛ anw ta ye okay. n'o ma kɛ sigi tɛ diya ne ka faamuyali la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ halisa u ka hakɛ to ni kuma gɔlɔnna yɔrɔ min ko kuma ka gɛlɛn tabarikala an b'i fo Njayi ɛ Sogoba e fana bɛ se ka foli ni weelekan jumɛn kɛ ka ɲɛsin Malidenw ma an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn ku bawo jamana kura ko in tɛ se ka sabati abada n'an ma ɲɔgɔn ku. Kosɛbɛ kosɛbɛ aa tabarikala ɛɛ n bɛ foli lase bɛɛ ma fɔlɔ ɛɛ fɛnnin fila bɛ yen ne fana bɛna n da se o yɔrɔnin ma ɛɛ fɔlɔ Njayi y'a fɔ sisan ale ye sariya ko fɔ kiritigɛ nka comme sariya jubaju yɛrɛ segin bɛ ka kɛ o sɛbɛnni kan ne hakili la o ka lajɛ fɛn caman bɛ yen minnu t'an bolo an k'olu bɔ a la c'est-à-dire an ye copier coller minnu kɛ an ni nasaraw cɛ ani tuma dɔ la yɔrɔ wɛrɛw cɛ an k'olu bɔ a la an ka fɛnw lasegin an ka réalitéw kɔnɔ an ka minɛn ye min dɛ an k'an ka sariya sigi o kan an k'an ka baara kɛ n'o ye kanko in an k'o don ba la ka ka ka kalan kɛ ni o ye ani ka kow lanɔgɔya fɛn bɛɛ bɛ kɛ tubabukanba na ou bien arabukanba in na alors que an t'a mɛn a bɛ kɛ ni manden bamanankan julakan mandenkan min ye an ka kow don ba la o la n'o kɛra o ye taaɲɛ dɔ ye filanan an ka sigi kɛ i n'a fɔ comme a fɔra ko mali la an bɛɛ ye danabaaw ye ni min tɛ silamɛ ye o ye chrétien wala o ye kɔrɔlentigi mais o bɛɛ bɛ ala ko in de fɔ o tuma bɛɛ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn jate i n'a fɔ i bɛ ka ala de ɲini ale fɛ ala tɛ taa ɲini sanfɛ bilen a tɛ taa ɲini misiri kɔnɔ bilen a kana taa ɲini église kɔnɔ bilen mais an ka adamaden yɛrɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ kɛ ala ɲini yɔrɔ ye n'o de kɛra je pense que ye ni an ka danaya bɛ sinsin k'a fɔ e ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ ye ne tɛna taa n ka ala ɲini yɔrɔ wɛrɛ mais ni ne ye kojugu kɛ e la ne y'a kɛ ala de la ni n ye ɲuman kɛ e ye n y'a kɛ ala de ye donc n'an y'o kɛra n'an y'o faamu ne bolo yɛrɛ de ye équation nɔgɔman ye k'an ka ala ɲini yɔrɔ kɛ an sigiɲɔgɔn ye n'o kɛra o de bɛ bɛn ani mali kura in sinsin dɔ bɛ bɔ namara la dɔ bɛ bɔ nkalontigɛ la dɔ bɛ bɔ yuruguyurugu la ayiwa An filɛbaw an hakili la k'a fɔ maa caman y'i ka tata sɔrɔ a la i ka kan ka baara kɛ ni fɛn min ye hakilila bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ i taasira don an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye awa mali kura ko la ɲɔgɔn ku o bɛ se ka sabati cogo di ɲɔgɔn ku kununama a n'a bilama a bɛ cogo di ayiwa n'a y'a sɔrɔ a kunun tun bɛ cogo min na a n'a bilama bɛ cogo min na n'an y'o filaw da ɲɔgɔn ma k'olu sanga yala an b'a kan k'a labaara bi wa nafa jumɛn bɛ a la ni a y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnkun ni awa i k'a dɔn k'a fɔ a lasa a lafulen tun don a bɛ se ka segin cogo di ka na n'a ye an ka se ka baara kɛ a la o fana an tun b'a kan ka kuma o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ani awa seyidu idrisa tarawele ni ale ye tɔn min bɛ wele ko jogo ni maaya ani turamakansi ale ye o ɲɛmaa ye ani ka tila ka wele bila ko kura awa kalansen min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko do kayidara o fana ayiwa tutigɛbaa don ni o ye porofesɛri ibrahima ibrahim njayi ye ale fana tun bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ ani ka taa se an ka karamɔgɔ jɔlen mafalenba dɔ ma ni ale bɛ ɲininiw kɛ ani an ka bunadamadenya taabolo dɔnnibaaba don awa ni o ye siratigi jan paul sogoba ye ale fana tun bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ bi ka an bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ni u ka faamuyaliw ye ɲɔgɔnkun ta fanfɛlaw la o fana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana in ye ala k'a kolo suma an bɛ samiya min na ala k'a kɛ a ɲuman ni a duman ye an ka kɛlɛden minnu bɛ ala ka ja u la ala ka sababu ɲuman di an ka jamana faamaw ma k'an ta fanga d'u ma ala k'o kɛ kira kanu kama sɔli ala rasuli a k'an bɛn inisa ala ni ɲɔgɔn na kɛnɛ wɛrɛw kan